moni nde mhm tayambaso ndi mhm lero dziko ili la mkaka ndi uchi ku usa nkhani zake amayi awa dzina lawo akuti uh, margaret craig akhala moyo wawo zaka zonse kugwira ntchito kulimbikira kuseva ndalama anagula nyumba yawo kumakhala mnyumba mwawomo koma chifukwa choti akula Mwana wawo wamkazi uyu, dzina lake Candace Craig, nayenso ali ndi ana atatu atsikana. Ananena kuti, Ah, ndibwera ndidzakuthandizeni, ndidzakusamalani, n'kupita kumakakhala nawo mayi akeyo, amayi ake a zaka 71. Akukhala ndi mayi ake aja akuti kuwasamala eti. Kaya amadwala chaninso mayi akeyo anali ndi vuto linalake lomwe amafunika munthu woti adzikhala pafupi kuwathandiza. Koma mu May 2023. amayi aja a Margaret anachita notice kunena kuti mwana wawoyu Candace amawabera ndalama amangowabera ndalama chani nde anampanga confront kuti aa tsono chimene mundibera ndalama nchani ndikukusungani pakhomo panga ndikudyetsani chilichonse akuti nde anthu aja anayamba kukangana kenako mmodzi mwa ana a Candace mtsikana wa zaka 21 uyu anamva kufuula kuchipinda kwa agogo ake anathamanga kuti akaone anakumana ndi mayi ake a Candace aja pakhomo akumuuza kuti bwerera usalowe kuchipindako nkutseka chitseko koma anamuuza kuti ndikamangidwa iweyo ntchito yako ndiyosamala aziphwakowa. Kenako after tsiku limodzi mtsikana uja anakanika kupirira ananyamuka nakatsegula chipinda cha, ku, cha agogo ake anapeza agogo ake aja atani aphedwa atavekedwa chiplastiki kumutuku iyeyu kuwafunsa amayi ake amayi ake angokhala chete iweyo ungondithandiza kunena kuti titani titaye thupi la amayiwa basi kunyamuka kupita ku shopu kukagula chitcheniso kubwerera ku nyumba kuyamba kuwaduladula amayi aja amayi aketu winayo agogo ake kenako akuti kuwatenga kupita panja ku gadeni kuseri kuwayatsa moto anakagulanso petulo koma chifukwa choti moto unabuka kwambiri maneba samadziwa kuti kukuyatsidwa chani kunali mpanda amangoona chimoto nde anayimba foni kutiko ku faya kuti kuli moto kunyumba uko nde atadziwa anamva afaya aja anachotsapo thupi lija msangasanga ndikukalibisa mnyumba kuzimisa moto kuwauza afaya aja kuti timangootcha zinyalala afaya aja nkubwerera kenako anaaduladulanso amayi aja kuona kuti zikuvuta kwambiri kuti atani ataye thupi lawo la amayi akeyo ati anakagula seasoning ma spice kuwathirathira ma garlic ma spice ndikutani ndikupita pa chi barbecue kuyamba kuwaotcha pa barbecue kuwathira ma spice kuti anthu asadabwe fungo kenako maneba ozolowera nanga si anthu ena maneba amakhala kuti azolowera kuti amayi awo kuti timatani timapatsana moni tsiku lililonse anayimba foni ku polisi kunena kuti "Ah, pakhala masiku magret sitikutani sitikumuwona amakhala nyumba iyo ndi apolisi anapita kumakhala welfare check anthu akatani akanena kuti wakuti sitikumuwona amapita kukangochita check anakagogoda anatsekula pakhomo ndi a Candace ali tikuthandizeni ali tikufuna mayi anu ma neighbours ayimba foni akuti sakuwaona ali ayi mayi anga kulibe it's okay ati apolisi anangotsekula iseko kulowa mnyumba anamva fungo fungo la lowonongeka nde nthawi yomweyo nanga si apolisi ati amalidziwa fungo limene anayamba kuyang'anayang'ana mnyumba atayang'ana pakuona choncho akuona magazi kenako matumba awiri kuyang'ana mkati ziwalo kupeza kitchen so kenako kuyang'ana thupi uje thumba lina akupeza muli mutu wa amayi akewo basi mpamene amawamanga a Candace kumfunsa mwana wawo uja anaulula chilichonse kuti zinatere zinatere zinatere nde Candace wapezeka olakwa pa milandu iwiri mlandu wokupha mayi ake komanso owononga thupi ndi kupanga dispose thupi mwachipongwe nde mwana wakeyo sizikudziwika kuti nayenso amuzenga mlandu okhala involved wa involvement yake koma kukhala ngati afuna amuchepetsere chigamulo chifukwa chonena kuti anapereka umboni wonse wa zonse zomwe zinachitika izo nde zikuchitika ku usa imagine kholo lako munthu mai woti lakulera ndipo likukudyetsa and anthu ena akusowa makolo ena akupanga izo nde zikuchitika ku usa zikomo kwambiri